Tata bụ ụka nke iri na itenaanị n'oge na-adanyeghị n'emume arọ nke mbụ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ niile anyị na ha ga-anọ na aja maasị nke ụbọchị tata ọkacha ndị si n'akụkụ ụwa dị iche iche esonyere anyị na aja nke maasị tata ọ bụ maka inye Chineke ekene maka revival nke abalị ịtọ nke e mere nke gara ọfụma yana maka ngọzi Chineke N'isi ezinụnọ parish community anyị niile, ọ bụ ndị Holy Spirit Charismatic Renewal yọ ka anyị sonye ha n'aja maasị nke taa. Ọ bụkwazị maka inye Chineke ekene na ngọzi Chineke na nchedo ya na odudu ya n'isi Linda na Jude Mụọjelu. Ndị na-echeta iri afọ abụọ na anọ ha ji bụrụ di na nwunye yana maka ngọzi Chineke n'isi Linda onye na-echeta mbọsị nne ji wee mụọ ya. Ọ bụkwazị iji nye Chineke ekene n'isi Maureen Okereke onye na-echeta mbọsị e ji wee mụọ ya yana iji nye Chineke ekene maka odudu na nchekwaba ya onye yọ ka anyị cheta ya na aja maasị Ajaọka Abafayo ọ bụkwazị maasị inye Chineke ekene n'isi Philip na Beverly Omole bụ ndị na-echeta arọ itenaanị ha ji wee biri dịka di na nwunye yana maka ngọzi na nchedo Chineke n'isi ezinụnọ ha. Ọ bụ ezinụnọ Amuchie yọ ka anyị cheta ha na aja maasị. Ọ bụkwazị maka ọdịmma na nchedo Chineke n'isi Anthony na Emma Ikebudu. Ọ bụ Emma Ikebudu na Anthony Ikebudu yọ ka anyị cheta ha na aja maasị.

Anyị na-erunyekwazị aja maasị dị asọ nke ụbọchị taata iji nye Chineke ekene n'isi Grace Ụgbọgụ bụ onye na-echeta mbọsị nne ji wee mụọ ya. Ọ bụ ezinụnọ ndị bụ Ụgbọgụ na-ayọ ngọzi Chineke na odudu ya n'isi Grace. N'aka nke ọzọ, anyị na-erunye aja Mass dị asọ nke ụbọchị taata maka ezumike mkpụrụ obi Edwina Ogechukwu Iheanachọ bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụkwazị Mass ịyọ ngọzi Chineke n'odudu ya n'isi ezinụlọ ya. Ọ bụ Helen Uruhesie yọrọ ka anyị cheta ha n'aja Mass. N'otu aka ahụ, anyị na-erunyekwazị aja Mass dị asọ taata maka ezumike mkpụrụ obi Alphonsus Ọzọemena Ụgwọ bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Emilia Ọnụọra yọrọ ka anyị cheta ya n'aja Mass a. Anyị na-erunyekwazị aja Mass dị asọ nke ụbọchị taata maka ezumike mkpụrụ obi Augustina Eguzie.

Onye che onye chetara Ezechi onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Imma Ikegwuru yọrọ ka anyị cheta ya n'aja Mass. Anyị na-echetakwazị n'ụzọ pụrụ iche mkpụrụ obi laghachi Madụ Ụzọukwu onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Rose Madụ yọrọ ka anyị cheta ya n'aja Mass.

Chineke ji ike niile dị ebighị ebi biko mee ka mmụọ nke anyị ji bụrụ ụmụ gị zuo oke n'ime anyị ka obi sie anyị ike ịdị na-akpọ gị nna anyị wee tozuo oke n'ịbata n'oke ahụ ị bara anyị na nkwa

mgbe Ịlaịja ruru Horeb ugwu nke Chineke ọ banyere n'otu ọgba nkume ịrahụ ụra Onyenwe anyị nyere iwu sị ya binie pụọ gaa guzo n'ihu m n'elu ugwu a mgbe Ịlaịja gara guzo n'ebe ahụ Onyenwe anyị sitere n'ebe ahụ gafee mee ka oke ifufe dị ike fekwasị ugwu ahụ Ifufe a mere ka nkume dị n'ugwu ahụ gbawaa, ma Onyenwe anyị n'onwe ya anọghị n'ifufe ahụ. Mgbe ifufe ahụ gasịrị, Onyenwe anyị mere ka oke ala ọma jijiji dịrị n'ugwu ahụ. Ma onye nwe anyị anọkwaghị n'ala ọma jijiji ahụ. Mgbe ala ọma jijiji ahụ gasịrị, ọkụ dị ukwuu nwuru n'ugwu ahụ, ma onye nwe anyị anọghị n'ọkụ ahụ. Ma mgbe ọkụ ahụ gasịrị, nwa olu nta dị nwayọọ

Onyenwe anyị nọnyere unu ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere mgbe igwe mmadụ ahụ rijuru afọ Jesu gwara ụmụazụ ya ka ha banye n'ụgbọ mmiri buru ya ụzọ kwọfee n'ofe osimiri

Ma ụgbọ mmiri ahụ ejemiela n'ime osimiri, ebe ebili mmiri dị egwu na-ebugharị ya n'ihi na oke ifufe na-efe. Mgbe ihe dị ka elekere anọ n'abalị, mgbe oke ọkpa kwara, Jesu gara ije n'elu mmiri na-abịakwute ha.

wee welu okwu ya na akwụkwọ nsọ wee na-azụ anyị nri na-enye anyị nkasi obi na okwu agbamume ihe ọgụgụ ndị a gụụrụ anyị taata na-echetara anyị na Chineke na-egosi anyị onwe ya Chineke na-egosi anyị onwe ya n'ụzọ dị iche iche

onye amụma Ịlaịja zutere Chineke n'ụzọ nke Ịlaịja na-atụghị anya ya Chineke gosiri Ịlaịja onwe ya n'ụzọ Ịlaịja na-etinyeghị uche ncha ncha onye amụma nwere ike na-eche na Chineke ga-egosi onwe ya na nnukwu ihe ịrịba ama

Nke a na-egosi anyị na uche nke Chineke abụghị uche mmadụ. Etu mmadụ si eche ihe abụsịghị etu Chineke si eche. Anyị nwere ike ịsị na God's ways are not our ways. Uche Chineke dị iche n'uche nke mmadụ. ọrụ anyị oge niile ga-abụ ị na-achọ uche nke Chineke na ndụ anyị ọrụ anyị ga-abụ ị na-ajụ onwe anyị kedu ihe bụ uche Chineke n'ihe m na-achọ ime kedu ihe bụ uche nke Chineke na ndụ m Kedu ihe bụ uche nke Chineke n'etu i si eme omume etu i si emeso mmadụ ibe omume kedu ihe bụ uche nke Chineke ọ dị mkpa nne ka anyị na-ajụ onwe anyị ajụjụ dị etu nụnwa N'ihe ọgụgụ nke abụọ nke si n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom Pọl dị asọ leghachiri anya azụ n'ime akwụkwọ nsọ wee kọwapụta etu Chineke si wee gosi onwe ya n'ụzọ dị iche iche n'ọrụ nke mgbapụta mmadụ Pọl dị asọ kwupụtara na Chineke gosiri onwe ya site n'inye iwu inye iwu dị iche iche nke Chineke nyere ndị nke ya Chineke gosipụtakwara onwe ya site na ịgba ndụ nke ya na nna nna anyị ha n'okwukwe gbara O gosipụtakwara onwe ya site na nkwa dị iche iche nkwa dị iche iche Chineke kwere ndị nke ya Chineke wee gosizi onwe ya n'uju site na izite onye nzọpụta Dinwenụ anyị Jesu Kristi ọ bụ ihe ndị a ka Pọl dị asọ rụtụrụ anyị aka Chineke gosiri onwe ya n'ụzọ dị iche iche bịazie n'uju ya wee gosi onwe ya izite nwa ya ka otito dịrị Chineke ebebe ebebe n'ozi ọma nke Matiu ka a kọọrọ anyị Dinwenụ anyị Jesu Kristi gosikwara ndị ụmụazụ ya onwe ya n'ụzọ ha atụghị anya ma ọlị nke mere na ụjọ ụjọ buru ibu tụrụ ndị ụmụazụ ya ha wee tie mkpu sị ọ bụ mmụọ ma Jesu sịrị ha ụjọ atụla unu ọ bụ m nke a na-egosikwa anyị na uche nke Chineke abụghị uche mmadụ Dinwenụ anyị Jesu Kristi na-agwakwa anyị n'ụbọchị taata ka obi sie anyị ike dịka o si wee gwa ndị ụmụazụ ya oziọma ka obi sie anyị ike ọkachasị n'oge dị ugbu a anyị nọ n'ime ya ka obi sie anyị ike mgbe anyị nọ na nsogbu ka obi sie anyị ike mgbe anyị na-enweghị ike ịghọtasị ụfọdụ ihe na-emega na ndụ anyị ka anyị nwee ntụkwasị obi n'ebe Chineke nọ ụmụnna na kristi ka anyị yọọnụ na mass ụbọchị tata amara nke chineke iji nwee ike na-afụ aka ọrụ chineke na ndụ anyị ma na obere ihe na-eme na ndụ anyị ma na nnukwu ihe na-eme na ndụ anyị site na kristi onye nwe anyị amen ka anyị kwụrụ ọtọ ugbu a okwukwe anyị na chineke

Ụmụnna na Kristi ekpere nke anyị ndị kwerenụ ugbu a ka anyị were okwukwe nchekwube na ịfụnanya kọsara Chineke mkpa anyị ga. maka ndị ndu nke ụwa ndị echiri echi na ndị na-arụ ọrụ nke ụka n'ọkwa dị iche iche ka ha jupụta na mmụọ nke mgbanwe iji wee na-arụsi ọrụ ọrụ ha ike anyị ayọọ Dinwenụ anyị maka obodo anyị abụ United States na obodo ndị ọzọ dị iche iche ka anyị were otu obi na ikpe ziri ezi na-achụ udo n'obodo anyị anyị ayọọ Dinwenụ anyị maka ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ndị okenye na ndị na-enweghị ebe obibi ka Chineke wetara ha ihe eji enyere ndụ aka anyị ayọọ Dinwenụ ụmụaka na-enweghị nne na nna ya na maka ndị di ha maọbụ nwunye ha nwụrụ n'isi nso a ka Chineke gbaa ha ume na ebere ya anyị ayọọ Dinwenụ anyị maka anyị niile gbakọrọ na Mass dị asọ tata ya na maka ndị agadi na ndị ọrịa na ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị chineke wetara ha arụ isi ike na ọgwụgwọ nsọ nke mkpụrụ obi anyị ayọọ dinwenụ anyị maka ndị nwụrụ anwụ ọkacha ndị anyị na-echeta na mass dị asọ tata ndị nwụrụ n'ọdachi dị iche iche n'isi nso a Chineke mere ha ebere nabata ha n'alaeze nke eluigwe anyị ayọọ Dinwenụ anyị ịhụrụ na anyị n'anya ebe n'ime obi

iji meda anyị obi mee ka anyị site na na aja anụnwa na ofe anyị na-efe gị bata n'ihe omimi nke nzọpụta anyị site na kristi onye nwe anyị onye nwe anyị nọnyere unu welitenụ obi elu ka anyị nye dinwenụ chukwu anyị ekele Kwesịrị ezie bụrụkwa ezi ezi na-azọ ndụ anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile O Nna dị nsọ Chineke ji ike niile onye ụwatụwa site na Kristi Dinwenụ anyị onye jiri ihi ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Vejin Maria gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ịnwụ ọnwụ n'elu obe mesịa mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe

Etu a ka o si mee mgbe e richara nri anyasị, o were iko mmanya wee nye gị ekele na otuto nye ụmụazụ ya sị.

Ka anyị kwupụta ihe omimi nke okwukwe anyị. Dinwenụ, Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị O Kristi wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị enye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ.

mee ka anyị jidesie aka ike n'ihe nke eziokwu gị site na Kristi onye nwe anyị amen

anyị na-echetakwuazị ndị parish anyị na ndị niile si n'akụkụ ụwa dị iche iche esonyela anyị n'aja Mass dị asọ tata na owuwe ihe ubi anyị onyinye owuwe ihe ubi anyị nke arọ a ga-abụ n'ụdị ego ndị parish anyị na ndị zone niile dị iche iche onye weta ihe onyinye ya ka o cheta dee zone ya na memo na cheki ya ihe i ji nye onyinye ga-erutekwuazị na parish n'oge a ga-eji debe ya maka zone gị maka mpi nke ndị ọbụla na-asọ dịka anyị si na-ama n'ọkwa n'ụka ole na ole ndị gara aga anyị na-echetakwuazị ndị parish anyị na nsogbu covid nke mere o ji dị ka ụlọ ụka mechiri emechi na anyị ka ji uche wee na-eso ihe na-emenụ Anyị na-arịọkwazị ndị parish anyị niile na ndị ọgbakọ okwukwe anyị niile na anyị na-atụ anya n'oge na-adịghị anya na ụka nke iru na iru ga-ebidokwa na parish anyị anyị wee na-arịọzị ndị parish anyị niile Ka anyị na-ele anya ma na-egekwa ntị n'ozi niile na n'ụzọ niile parish anyị na-esi ezi anyị ozi. Onye nwekwara ihe gbagwojuru ya anya nwere ike ịkpọ ọfịs. Ndị Igbo Amaka class na-emekwa ka anyị cheta na klaasị ha nke ha na-eme kwa ụka ọbụla n'elekere itoolu nke ụtụtụ ebidogo ha ka nwere ohere mmadụ ole na ole ndị ha nwere ike ịka nabata na klaasị ahụ N'otu aka afụ, communion confirmation class nke parish anyị ga-ebido n'ọnwa September. Anyị na-arịọ ezinụlọ niile nwere ụmụaka na ndị okenye ndị chọrọ isonye na confirmation class ka ndị dị otu a kaba arụ kpọọ ọfịs debata afa ha ka ha wee nwee ike inweta ozi mgbe na otu confirmation class nke arọ a ga-esi bido maka na anyị na-atụ anya na ọ ga-abụ n'ụdị dị iche mana na nsogbu ọbụla agaghị ekewapụ anyị na nzube nke kraịst Ndị nwekwara ụmụaka ọfụrụ a ga-eme mmiri chukwu na ndị na-akwado maka sakramenti ndị ọzọ anyị na-arịọ ndị dị otu a ka ha kpọọ parish ọfis ọfis ga-enyezi gị Nkọwa banyere etu ị ga-esi debata afa nwa gị nke a ga-eme mmiri chukwu ma ọ bụ ndị na-akwado sakramenti ndị ọzọ. Anyị na-ekenezi onye ọbụla ndị sonyela anyị na aja Mass dị asọ nke tata n'ụzọ pụrụ iche a na-ekenekwuazị ụkọchukwu anyị fada Jude Umeobi

ma ndị parish anyị ma ndị si ebe dị iche iche wee sonyere anyị anyị na-ayọ ngọzi nke Chineke nchekwaba ya na mgbaziri oge ncha na ndụ anyị site na Kristi onye nwe anyị Amen. onye nwe anyị nọnyere ụnụ ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ